ee awa a bɛ di i bɛ fura min de la tuguni ne ko i t'a to i sinamuso k'i banbu wa sabula morikɛ ye min fɔ an n'a tɔ tun tora tile fila dɔrɔn de aa kɔkɛ ne fɛ an ye bamu kuma nin fɔ ka tɛmɛ awa fura min tɛ nin ɲɛ tuguni wa mɔgɔ b'i ban ɲɛ fila koli ma k'a cilen don wa hali n'a fɔra k'i bɛ sa sini i b'i yɛrɛ furakɛ bi bari sabu sini ni bi ka jan awɔ o ye tiɲɛ ye a mana kɛ cogo o cogo ne de y'i furu i furukɛ de ye ne ye n ka kan ka jɔrɔ i ka kɛnɛya la ani i ka ladonni na donc ne ma kan ka n sigi ka n tigɛ fila da n sen kan k'i filɛ ayi n bɛ taa ka na fɔlɔ e kɔkɛ e bɛ taa min ayi ni n nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna ala ka taga segin nɔgɔya amina

e ye don min fɔ n ye a don tɔ tora tile fila dɔrɔn de ye dɛ ɔ tile duuru ma tɛmɛ ka ban donc n nana sisan ka na a ɲininka n'a sɔrɔla i yɛrɛ i hakili munumunu i solution dɔw sɔrɔ aa tiɲɛ yɛrɛ la ne ma hakili mun ne ma solution foyi sɔrɔ a la mais a tun bɛ hali bi ɲɛ ma sɔrɔ i ka fɛn in na hali bi foyi walayi don o don bi kunun ka fisa bi bon ne kɔni min kɔni f'i ɲɛna o bɛɛ la ɲuman kɔni min ye i ka segin ka taa fo muso ninnu soma ninnu fɛ yen nɔ u k'u bolo lasegin n'o tɛ bon nin dɔrɔn de y'a solution n'o tɛ solution wɛrɛ foyi t'a la tuguni eh, karamɔgɔ n bɛna taa faso la sisan ka taa fɔ jɔn de k'a bolo lasegin parce que i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka nin na u b'a fɔ k'ale t'a kalan wa ne kɔni y'a ta cogo cogo k'a lajɛ cogo cogo ne ma solution foyi sɔrɔ a n'o kelen tɛ hmm. hmm. ne i bɔra ne fɛ yen ne bɛ k'a ko ta solution kɔni b'a la o ye filanan i ka segin ka taa i ka dugu la ka taa lajɛ n'u ka se k'u bolo segin n'i taara fana n kɔni bɛ taa sabula n muso ka di n ye n mako b'a ka kɛnɛya la mais n bɛna taga ka taa kuma in de sara jɔni kelen na jɔni kelen de ka baara kɛlen don n y'o de f'i ɲɛna n k'a bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ fana i bɛ taa yen nɔ n'i taara yen nɔ i bɛ taa taa yafa ɲini olu fɛ aya n ye ko ten n na n ta hakili jagabɔ sinon nin ye ko gɛlɛn ye dɛ sabula bamananko de don e e kɔni b'a kalama dibila ko don dibila ko kɔni tiɲɛ na dɛ i bɛna bamanan fɛn o fɛn ɲininka nin na k'a fɔ ale de bolo nɔ don k'i b'a deli k'a k'a bolo sigi a kɔ u bɛna kɛlɛ de kɛ k'i sɛgɛrɛ a kɛlɛ dun a bɛ kɛ ni hakili de ye o

ee alihamudulilayi aa alihamudulilayi rabi alamin ee n'i y'a ye n sera i ma bi n buran ye ɔhɔn baasi tɛ ala kan'a kɛ baasi ye aba i b'a kalama i dɔgɔmuso man kɛnɛ a bɛ waati jan bɔ tiɲɛ don tiɲɛ don ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔtɔrɔso taga farafin fura ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ n bɛ n kamanagan ne sera dɔw ma u y'a jira n na k'a fɔ ko bana min b'i dɔgɔmuso la ko bana in ju y'a fa yɛrɛ faso de ye Donc n seginna ka n'i nɔfɛ n'a sɔrɔla i bɛ dɔɔnin kalama a na n'i bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na parce que ni bana ju kɔni y'a faso ye yan faso mɔgɔ wɛrɛ dun tɛ faso ye ni aw yɛrɛ tɛ burankɛ u ma bana sigilen fɔ bala min sigilen sima dɔ bala na bana min b'a la kɔni a fɔra ko bolo nɔ don wa bolo nɔ y'a yɛrɛ faso ye n'a faso dun faso wɛrɛ dun t'a la ni yan tɛ a fɔra yen nɔ ko bana feere yɔrɔ de y'anw ka so ye yan aa a ka kan cogo di n burankɛ n'a fɔra ko karisa man kɛnɛ k'a faso de bolonɔ de don ko wa bolonɔ y'a faso ye ne hakili la ne bɛn'a ɲɛɲini yan nin kɛ hali n'aw ka so tɛ bana feere yɔrɔ ye mais n'a fɔra n ye kɔni ko bana min b'a la bana in ju bɔra faso la faso joli de b'a la burankɛ

ne ko burankɛ mɔgɔ min bi dɛsɛ a ka denbaya kɔrɔ est ce que ni ni o tigi ɲɛ bɔlen don wa e t'o dɔn dɛ mɔgɔ min dɛsɛlen don k'a muso furakɛ est ce que o tigi ɲɛda bɛ ten wa ɛɛ burankɛ i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ye a ma fɔ i ye ko an ka du ye bana feere yɔrɔ ye wa a ma fɔ i ye e muso t'a ni hɔrɔnya cɛ e muso t'a ni sanutigiya cɛ e muso t'a ni diɲɛ foyi cɛ ne b'i ɲininka o n burankɛ kuma min ko b'i kɔnɔ de o fɔ n ɲɛna n k'a mɛn sa ne muso ka kɛnɛya de ko bɛ ne kɔnɔ ɔ n'a kɛnɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen wa sinon aw ka sanuko n'aw ka waritigi ko n'aw ka denko n burankɛ o tɛ ne ka problème ye o o y'e ka problème ye parce que ne ɲa bɔlen tɛ aw ka foyi fɛ ne ɲa bɔlen don min fɛ ne ye o de ta ka taa bila an fɛ yen ɔ ne ɲa bɔra min fɛ o y'aw dɔgɔmuso ye wa ne ma dɛsɛ ka o labɔ aw ka so ka taga an fɛ yen Bɔra ne donc tolo dɛ. ne tɛ dɛsɛ ni y'a ta la ne bɛ dɛsɛ fɛn min na ne mako bɛ fɛn min na ne nana de n'i bɛ se k'an dɛmɛ ne muso ka kɛnɛya ka sɔrɔ parce que n'i y'a ye e mako t'a la kɛ

jɔn de bɛna sɔn ka banabagatɔ furu n'a kun sɔrɔla a man kɛnɛ aw fɛ yan nin nɔ mɔgɔ kun t'a furu burankɛ i ye muso in furu i m'o furu dɛ n'i bɛ ka ko la taa fɔ kɛnɛ ma kana fɔ so in kɔnɔ yan bilen dɛ i y'a mɛn ok n y'a mɛn ne kun nana an ka muso ka bana solution de ɲini ne ma na kɛlɛ la komi o cogoya don ne bɛ sira ɲini k'a mu fo o n'a mɛn e nin ko in ni ne ma fo siri nin ko in dan na

déjà bosi n na ca dɛ kɛyɔrɔ min b'a la n ko tɔɔrɔ

a bɛna sa ɛɛ n dɔgɔ sarakisɛ ma da baden da bɛ pɔndi kunu i b'a fɔ ne burankɛ ye i y'a faamu a y'i furu a m'an furu dɛ i y'a faamu n'a dɛsɛra a muso bananin na k'a furakɛ an ka du tɛ banafili du ye dɛ n'a nana a bɛ kanga da ye

e n kɔrɔ e ka sabali sa e k'i bolo da i dusu bana min bɛ ne na ni dugu jɛra i b'a fɔ ko foyi tɛ ne na ne ka bana bɛ ban pepe pepe pepe nka ni su kora o ye ne ni hɛrɛ faralen pepe pepe a kamana gannen de taara se i ma jɔn de y'a fɔ k'e ni bana bɔra so in kɔnɔ yan a fɔ anw de ye bana bila e b'a ni mun jɛ e b'aw ni fɛn jumɛn jɛ

A bɛ di? I bɛ togo la. N kɔrɔ bɔra yan sisan i taara mun de fɔ a ye? Est ce que i b'a kalama k'i kɔrɔkɛ man kɛnɛ de quoi? Walayi bilahi a man kɛnɛ. Ne bɔr'aw fɛ yen ne ma kuma jugu fɔ koyi. Komi karamɔgɔkɛ y'a fɔ an ɲɛna ko bana in ju bɔra aw faso de la. Ne fana kamana gannen de don ne taara a nɔfɛ. N'a sɔrɔla a bɛ ko dɔw kalama i ka banako la. n'an bɛ se ka solution min kɛ an ka solution kɛ walasa i ka lafiya sɔrɔ est ce que nin kɛra kumaba ye. e bɛ ne faga yɛrɛ de kɔ kɛ e b'a dɔn fadenya min bɛ ne ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taa ka taa nin kuma fɔ a ye mun na sa kɔ kɛ. ne ko n'a fɔra ko fadenya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ne tɛ se ka taa ɲininkali fana kɛ walasa k'e ni lakana. e ka sabali e k'i bolo da dusu kan an bɛɛ b'a dɔn e kamana gannen don ne ko fadenya ka taa kɛ wari nɔfɛ fadenya ka kɛ baganw ni fɛnw nɔfɛ mais hadamaden ni mɔgɔ ni tɔtɔ don ko min na ko n kana ɲininkali kɛ o fana na ala mana fɛn fɛn latigɛ o de ka ɲi nɔ e k'i bolo da dusu kan e ka sabali ban i b'a dɔn i kɔrɔkɛ a b'a la ka pɛrɛnpɛrɛn min kɛ waati min na ne taara aw fɛ yen a tun k'o pɛrɛnpɛrɛn kɛ k'a lajɛ walayi dɔ tun bɔ fenɛtiri fɛ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen ye o min ne bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛ fɛn dɔ f'i ye awa n'i kɔrɔkɛ bɛ tasuma kan de bɔ a ka tasuma kan bɔ n'a bɛna san de sama ka jigin duguma ka dugumakolo yɛlɛ sanfɛ a k'o kɛ mais e ka fura kɔni bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla a b'aw ka du kɔnɔ walayi ne b'a fura wɔgɔbɛ k'a bɔ i kɔrɔkɛ ninnu u m'a fɔ k'u faden de ye o i bɛna tila ka k'u mɔkɛ den ye parce que dɔ de ni bɛ bɔ olu cɛ la sinon e bɛ wuli k'i jɔ n'i ye kolokolo ye ne tɛ foyi fɔ e ka taga bani min bɛ ne kɔnɔ ne bɛna min kɛ ne b'o dɔn e ka taa tɛ t'i fɛ yen n bɛ tila ka na ala ka nɔgɔya kɛ hali sisan nka i kɔrɔkɛ ninnu u ka juguya wɔkulɔni u kana kɛ jinɛw ye dɛ u ka kɛ sanpɛrɛn ye hali ni dɔ de ni bɛ tigɛ o la walayi awa o dugu de ni bɛ tigɛ sinon e bɛ wuli k'i jɔ o ta tɛ fadenya ye o n'an bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye a bɛ tiɲɛ dɛ hadamaden na taa ka taa kɛ suba ye ten kɛlɛkɛlɛ subaya nin ye mun ye i ni mɔgɔ min bɔra kurusijala kelen na ko f'i k'o tigi faga o fagali hɛrɛ jumɛn de b'aw kan ko fɛn de b'aw bolo mun fɛn b'aw bolo hasidiya ni juguya mais an bɛ ɲɔgɔn na o